chigogodera, chipwembwenene ndi gazi la ndewu zitalembekalembeka ngati mgwirizano wa zipani za atambwali pa malaya a ndende ofinimpha omwe adakanika kuukuta mchombo wake waukulu ngati mutu wa pida. Omtsogoza kum'bweretsa kubwalo la milandu anali asilikali okhaokha maphang'ombe atamukwizinga manja ndi mapazi ndi unyolo wa mkuwa woyambirira kuyengedwa. kusamalitsa poti uwu unali ulendo wachinayi kumunja atadumpha jere za sing'enge ndi zipupa za konkire m'mbuyomu. Chafa chaola kununkha ndiye mfunda, Barabasi ankangosekerera ngati nkhalamo pamaso pa mphoyo yosimidwa mwanyenwa koma.

Zomenyera maufulu achilendo sizidayambe lero, amodzi ndi amodzi ankaonekera momwemo atanyamula zikopa zolembedwa, Barabasi apatsidwe ufulu wa apilo. Mbeta ziwiri zinayi, mwina zokhumudwitsidwa ndi anyamata a mumpingo, ochepa chikondi koma ochulukitsa kutchena n'zobeula tsitsi, zinali zitanyamula zitambaya zolembapo, Barabasi nkwatire. Zikadakhala zaka zino, ambiri akadantcherera kutsogolo polowapo ndi zojambulira zawo zili pamtoso kapena dzanja atasamula ngati mkonjo wa poto wofululira phala lolumpha kuti atenge zithunzi za ndekha ndi Barabasi. Akatero akaziponye pa utatavu wochezerapo social media atalembera pansi pa chithunzipa, Bara to the boss, hashtag the boss. Dipo la mlandu wache Barabasi ankalidziwa, kuti diso kulipa diso, ankangodikira amve adzatinji Pilato ogamula, imfa yophophola ngati songo, yanyangale ngati nunkhadala, kapena yonyonga ngati nkhumba? Mkati mwa pikitipikiti ochulukira Pomwe andende amamududuluzira Balabasi mu khoti, mbali inayi panali patanjuta mamuna osupuka ndi mabala a zikwapu za mphira, mbota ndi minyewa yake yotemekatemeka zitangolukanalukana mu ulusi wa ululu, nazo zitatopa n'kuyenderera kwa magazi. Anali yekhayekha ngati mlendo wopalamula kwa eni, wopanda omuyimirira ngakhale a Legal Aid. Anansi adadziwana nawo sanaoneke ngakhale mmodzi. Mayi wake omwe adali atawatengera panja atakomoka ndi chisoni kuona mwana wawo wotundudzidwa. Mulandu okambidwa lero unali wa ameneyu, Yesu Mnazara mwana wa mpalamatabwa, mamuna amene mu zaka zitatu zokha anali atapukusa dziko lonse ndi mfundo zace za nzeru, cifundo cake colama, ndi zozwizwitsa zododometsa. Anaukitsa ogona m'manda kale, anaciritsa nthenda zopherera mtera, anaongola ziwalo zolema, napenyetsa osapenya cibadwire, anadyetsa makamu, podzitchula Mwana wa Mulungu. Afarisi, Asaduki ndi ansembe anamusemera nguwani athane naye. Lerotu anali yekha yekha woperekedwa, ndi ophunzira ace, wokanidwanso ndi omwewo, pamaso pa Pontiyo Pilato, Mroma wotumidwa kukacirikiza lamulo pakati pa Ayuda. Koma posachiwona chifukwa chokwanira chompachikira Mnazarayo, koma polemekezanso lamulo la Pasaka lomwe lidalola kumasulidwa kwa andende, mumtima mwake Pontiyo Pilato adati powabweretsera Ayudawa wachabe Barabasi, mwina adzawona kusalakwa kwake kwa Yesu nammasula Mnazarayo. Yesu ndi Barabasi ndikumasulireni yani? Phokoso lidamveka pa bwalo la mlandu linaposa ngati la chigoli chopambana timu ya fuko pomenya pakwawo. Barabasi basi! Mwati Yesu? Ndi Barabasi basi! Sanamvese Pontiyo Pilato, anthu awa alanda moyo kwa owaukitsa, naupereka bwanji kwa owasautsa? Ayuda inu, Ndinena nanu, nditi, Barabasi ndi Yesu ndikumasulireni yani? Nilichulukira-chulukirabe phokoso, azimayi oluluta ena najajira m'mbalemu, Tikuti Barabasi basi! Pakanaima Barabasi pa mtanda, kodi sikunali kupindula kwa chilamulo? kubwezeretsanso kwa ulemu wa m'makhoti, kuthunzitsa mitima ya anamfedwa, kukhazikika kwa chilungamo, ndi chiopsezo kwa osungira upandu m'mitima mwawo? Koma chilungamo cha m'dziko nchani chosamverera chifundo? Chingothera kwanu maliro, kwathu maliro, sichibwezeretsa moyo wa otayika.